I Roinn 1, bhí an Ghaillimh slán agus deis fós acu ar an gcluiche ceannais sraithe a bhaint amach. Bhí Ciarraí fós i mbaol ísliú céime ach ag brath ar thorthaí bhí deis fós acu ar chluiche ceannais sraithe eile a shroisint. Bhí Dáithí de Mórdha i Stáid an Phiarsaigh don cheann seo. Agus nach mór cheithre neomint imithe anseo. Shane Murphy mar sin leis an gcic amach. In airde leo lár na páirce. Sonc sa dhrom ansan ar Phaul Conroy. An ceann san tógtha go tapaidh ag an gcaptaen Seán Kelly. Pas isteach go Matthew Tierney. Tierney anois. Bhfuil spás os a chomhair amach an dtabharfaidh sé fé arís? Ní thabharfaidh sé. Siar arís lasmuigh den stua leathchiorcail tá Kieran Molloy. Kieran le Molloy agus sin pointe ana-bhreá ar fad ar fad ansan uaidh. Brian Ó Beaglaoi anois agus é ag gearradh. Sall trasna, sall go Mike Breen ó Lios a' Phúca, duine dos na himreoirí óg nua athá aige Ciarraí. Sin isteach go Paul Geaney, Geaney agus an pas tugtha uaidh aige, fachta thar n-ais arís aige, beirt triúr á fhéachaint leis, sin ana phas isteach, báide fachta ag Ciarraí. Bhuel, ní raibh sé ach ráite agam go raibh farasbarr cheithre phointe ag an Ghaillimh agus ar iompú do bhaise báide fachta ag Ciarraí. Ní nach iontach, is dócha, ná fuil ná fuil aon ná fuil in ach an t-aon phointe amháin fachta acu. Seo chugainn iad arís, má tá anois, babhta amháin eile. Paul Geaney leis an pas uaidh go Micheál Burns. Isteach go dtí an Geaney eile, sin Dylan. Dylan le raspar do bháide an babhta san agus san níos fearr. Ó Chiarraí, gluaiseacht, comhimirt álainn ansan acu agus ramsach bainte as an líontán. Paul Conroy á sheoladh amach go Kieran Molloy. Thar n-ais go Conroy anois. Conroy ag féachaint suas. Nó an bhfuil sé ag tabhairt fé? Sin ceann míorúilteach ard ar fad ar fad ag titim isteach i lapa Shane Murphy agus á chríochnú sa bháide ag Rob Finnerty. Is dóigh liom an babhta áirithe san bíonn siad san dainséarach. Nuair a bhíonn tú ag tabhairt fé phointe nuair a thiteann sé gearra agus Rob Finnerty an ceann san fachta aige. Agus Ciarraí breá foighneach lena gceart a thabhairt dóibh, tuigeann siad gur deacair na pasanna fada a chur isteach agus iad i gcoinne na gaoithe. An ceann san íseal deas isteach i dtreo Clifford, é siúd ag casadh slí amháin slí eile, an pas curtha i bhfearas aige, an ceann san seolta agus an ceann san seolta thairis an trasnán. Agus an ceann san fachta d'aon fointe amháin aige, é buailte síos go deas ansan ag Seán Kelly. Cic saor anso ag an nGaillimh, é sin tógtha go deas ag Paul Conroy. É curtha isteach sa spás ansan aige go Finian Ó Laoi. Bhfuil san thairis an trasnán. Sin an-phointe ar fad ar fad. Mike Breen ansan agus, bhuel, súnc fachta aige an babhta san. Riail an bhuntáiste ag Ciarraí agus away leo. suas fé an bpáirc. Sin pas gleoite isteach i dtreo Clifford agus Clifford, bhuel, bhí plean an-mhaith, tá sé thar n-ais ag Clifford babhta amháin eile. An-an-ard ar fad ar fad an babhta áirithe san, na maoir cúil ag féachaint air, ní fheadar siad cad a dhéanfaidh siad i ndeireadh na dála. Ach cic saor fachta anois anso ag an Ghaillimh. Dhá neoimintí go leith nó mar sin fágtha ar an gclár, an seilbh má tá buaite thar n-ais anseo ag Ciarraí agus David Clifford é siúd a rith isteach sa stua agus stiúir shiúil fé an gceann sin seolta go neafaiseach thairis an trasnán ag David Clifford. Tá siad ar gcúl anseo. chúig phointe. Sin Finian Ó Laoi laistíos san anseo agus fé mar a deirim cuma teann go maith air. Seán Kelly agus anois Cillian McDaid d'iarraidh éalú tríd ach tá an plúchadh i bhfeidhm ag Ciarraí, Liam Silke siar babhta amháin eile. Paul Conroy, sin an-phas isteach agus é neadaithe sa líontán ag Matthew Tierney. Ní leathráite agam go raibh an plúchadh i bhfeidhm ag Ciarraí. Ní rabhdar plúchta a dhóthaint, na tosaithe, go fear Chill Airne, sin Micheál Burns. Is anall go fear na Gaeltachta anois. Brian Ó Beaglaoi, É siúd a d'iarraidh gearradh isteach, tá sé ábalta scór a dh'fháilt chomh maith le duine, fé mar atá sé seo, Micheál Burns, an ceann san buailte aige sin. Pointe gleoite ó fhear na gCrócach, Micheál Burns. 2-18 ag Ciarraí, 2-14 ag an Ghaillimh ach tá seo dainséarach, sin pas deas isteach i stua an leathchiorcail, ansan istigh tá Johnny Heaney. Pas tabhartha uaidh aige an ceann san go Finnerty, an ceann san thairis an trasnán. Ana-phointe foirne. Bhuel, é a thógaint a chuid ama. Shamhlófá go raibh a fhoireann chun cinn ach níl ach chun deiridh. Agus an seilbh buaite agus ana-smut gadaíocht ansan ag Ciarraí. Babhta amháin eile, Dylan Geaney á thabhairt uaidh. Tony Brosnan, Agus an ceann san buailte, bhuel san go maith, tá san go maith. Joe O'Connor, Siar arís, sall anso, Tony Brosnan go Gavin White, na Crócaigh ag imirt go han-mhaith le chéile agus Gavin anois ag féachaint suas, féachaint an bhfuil éinne ag corraí, Dylan Geaney go Tony Brosnan go Paudie Clifford agus sall leo go cliathán thall na páirce. Agus anois mar sin, isteach go Clifford, thar n-ais arís an bhfuil ag Joe, tá go deimhin! D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós, istigh sa chearnóg! An babhta áirithe san, bhí Damien Burke agus báide fachta ag an bhfear óg, bhuel, gluaiseacht foirne arís ó Chiarraí, agus istigh ins an chearnóg, Chomh fada le Killian Spillane, siar a gheobhaidh siad babhta amháin eile. Tá siad buailte ar an taobhlíne agus is deacair faic a dhéanamh amuigh ansan. Tá Gavin White anseo istigh sa lár má tá sé uathu agus is é a gheibheann é agus bhfuil sé siúd chun tabhairt fé. Tá sé fachta thar n-ais aige. Tá sé ag gearradh tríd dtí'n seana stua go Killian. Killian Spillane leis an iarracht áirithe san agus an ceann san seolta thairis an trasnán. Agus b'in Paul Geaney, pé scéal é. An bhfuil aon scór fágaithe sa Ghaillimh? An bhfuil siad chun scaoileadh leis fada isteach. Tá sé anois ag Cian Hernon dóibh. Cian ag féachaint suas i dtreo na dtosaithe, féachaint an bhfuil éinne chun cabhrú leis. Ansan istigh tá a chaptaen, Seán Kelly. Ach is deacair do Sheán faic a dhéanamh ansan thall. An ceann san, sin ceann álainn, gleoite ar fad ar fad, díreach ar an mbonnán. Agus, bhuel, na páistí ag rith isteach, an cluiche so buaite ag Ciarraí.